Ọhaneze ndị ọma ekelekwa m Welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching from. Okay, today we'll be looking at omenala ndị Igbo, Igbo culture and tradition. We all know that before colonization, tupu ndị ọcha abịa n'ala Igbo, ndị Igbo bụ ndị a maara nke ọma na-ejidesi omenala ha aka ike. n'agbanyeghị na ugbu a ndị Igbo ka na-ejidesi omenala ha ike kama ọ dịghịzi otu ọ dị n'oge gboo ọ dịghịzi otu ọ dị na mbụ culture omenala dịka anyị ma bụ ụzọ obibi ndụ ndị people's way of life ụzọ obibi ndụ ndị ọ bụ omenala bụ ihe na-egosi ndịiche ndị na ndị ọ bụ omenala a bụ ihe na-egosipụta na ndị a na ndị a abụghị ofu culture shows the differences between two tribes it shows the differences between two people ị bịa n'ala Igbo ọmụmaatụ for instance anyị maara ndị igbo dịka ndị na-eyi isi agụ nke bụ na ọ bụrụ na ị hụ onye yi akwa isi agụ ebe ọbụla ọ sọ ya bụrụ n'obodo ndị ọcha ma ọ bụ n'obodo ndị ofe mmanụ ma ọ bụ anywhere at all in the world you already know that yes this person is an Igbo person once you see someone that is putting on isi agụ clothes ị marala na onye ahụ gịnị onye Igbo Although in, in some situations, someone might just decide to wear it, but when you see that person, you must know that that person is either an Igbo person or is supporting Igbo culture. Omenala anyị na-ele anya ahụ dị ụzọ dị iche iche Igbo people they have so many cultures ha nwere omenala dị iche iche hiri nne riri nne Igbo people they have diverse cultures different culture numerous cultures omenala dị iche iche nke ha kwenyere anyị ga-eleba anya n'ime ha n'otu n'otu omenala mbụ anyị na-eleba anya bụ ịgọ ọfọ ịgọ ọfọ anyị maara nke ọma that Igbo people bụ ndị na-ejidesi ọfọ na ogu ha ike they don't joke with it ha na-ejidesi ya ike mgbe ọbụla ị hụrụ onye Igbo ị ga-ama na onye Igbo like mgbe ọbụla ị hụrụ onye Igbo you will know that yes this person is an Igbo person especially when it comes to this ịgọ ọfọ na ogu now this ịgọ ọfọ na ogu is just like okpukperechi ụzọ ha si ekpe ekpere ịgọ ọfọ bụ ụzọ ndị Igbo na-esi ekpere mmadụ ibe ha ezi ekpere that is for ịgọ ọfọ na ogu omenala ọzọ ndị Igbo maara nke ha na-ejidesi ike bụ egwu ị hụrụ egwu ndị Igbo ejighị ya egwu egwu ma nke a na-agụ n'ọnụ ma nke a na-agba agba ndị Igbo anaghị eji egwu egwu egwuregwu mgbe ọbụla onye Igbo nụrụ ebe a na-akụ egwu ebe e ji ịgba na-agba egwu na-akụ egwu o nwere aṅụrị na-esi n'ime ha apụta now when you're talking about this dance this ịgba egwu it is being used in celebrating different ceremonies occasions events ndị igbo na-eji ịgba egwu eme mmemme dị iche iche emume dị iche iche ma ọ bụ ịlụ nwanyị iri ji ọhụrụ ịwa akwa dịgịzị ha na-eji egwu egosipụta ha na-eji ịgba akụ egwu ahụ you get omenala ọzọ anyị maara nke ọma nke ndị Igbo na-eji akpọ ihe bụ ịlụ nwanyị ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na ị bịa n'ala Igbo from different um, localities villages obodo ọbụla n'ala Igbo nwere otu esi alụ nwaanyị ha ọmụmaatụ ọ bụrụ na ị bịa na Mbaise ọ bụ ala Igbo otu ha si anụ nwaanyị ha dị iche na otu ndị Ọhafịa na Abia steeti si anụ nwaanyị ọ dịkwa iche na otu ndị Anambra si anụ nwaanyị ihe ndị a bụ ịlụ nwaanyị kama ihe m na-akọwa ndịiche ndị a bụ na otu ihe ndị a na mgbe a na ihe ịlụ nwaanyị ha anaghị abụcha otu ihe ndị ebe a na-ana mana otu ihe jikọtara ndị niile ọnụ bụ na e nwere ihe a na-akpọ ụgwọ isi nwanyị ọ sọ ya ndị a naa ji ede ọkụkọ ọ sọ ya ndị a naa ụgbọelu ụgbọala ụgbọ mmiri ọ sọ ya ndị a naa mbe na mma e nwere ofu ihe ga-ejikọta ha niile ọnụ ọ bụ ihe ahụ ka a na-akpọ ụgwọ isi nwaanyị ndị Igbo anaghị alụ nwaanyị ma enweghị ihe a kpọrọ ụgwọ isi ọ bụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ bụ ihe isekpu ntị wetara omenala ịlụ nwaanyị n'obodo ụfọdụ ha na-eme iru mgbede tupu a lụọ nwanyị iru mgbede a wụ mmemme maọbụ ya ọ bụ mmemme a na-emere nwanyị tupu mgbe a na-abịa akwụ ụgwọ isi ya in this scenario in this situation n'obodo ụfọdụ nwaanyị anaghị apụta ezi ọ naghị echu mmiri ọ naghị arụ ọrụ ike ihe ọ na-eme wụ ịnọ n'ime ụlọ ihe ọbụla ọ chọrọ e mere ya the aim the purpose of this wụ ka akpụkpọ ahụ ya dị fresh ka akpụkpọ ahụ ya dị mma tupu ndị di ya abịa ka akpụkpọ ahụ ya hapụ ịdị ka nke m tupu ndị di ya abịa that is the aim of this iru mgbede anyị mara nke ọma na iru mgbede a it is a culture Igbo people culture mana ọ bụghị obodo niile nọ n'ala Igbo na-eme ya tupu alụmalụ ahịa